aa kala tati inachoka kumudzi kuMalawi obwande mukuti chiyani achimwene mulandire moni tsiku la lero muli bwa ife tonse kuno kumudzi kwanu kuchikumbeni ayi ndithu kutentha kokha amwene eh zomachita kudabwitsatu mpaka nomadzifunsa kuti kodi inu atonse limodzi bwanji simunatuluze mu manifesto anu aja kuti zina mwa zinthu zimene tidzakumane nazo ndi zimenezi kutentha kosowetsa mtendere amwene ukamadzuka pogona ponse palile phethe ndi mathukuta unyowa nkhasako mwina anzathu akutauniko amagona kamphepo kayaziyazi kakuwakupiza pa zimakina zoziziritsa koma ife kuchikumbeni kuno timachita kukhala ngati mbatata pa nthukutira amwene kumadzuka nkhongono zonse zili ndi ulesi kutentha kwanyanya komatu pena mukamaziyang'ana nkhani zotenthazi muona kuti zina ndi zina zimene timachita m'mbuyomo kuchikumbeni kuno zaononga chilengedwe zapangitsa nyengo kusintha mvula ndikumagwa mwa njomba kutentha kosowa kothawira mitengo yonse ankwagwa anaduladula anapangira makala palibenso zitsamba zoti tingabisalepo kuthawa dzuwa la mnanuli tiyamikire omwe a Kwezy Buses kamba kuti agulanso sitamu pa tsiku la lero ulendo wapakati pa blantyre lilongwe ndi mzuzu osamauyenda mwachewuchewu iyayi kumasankha basi zimene mukhoza kuzikhulupirira kuti mukafika ndithu basi zake ndi Kwezy basi kufuna kukwera basi osamaganizanso kawiri katatu ayi zikusokonekerani ulendo ukangobwera m'mutu mwanu mudziyenda Kwezy Buses basi zinthu zinasintha si nthawinso yomalimbana ndi basi zimene mathero ake nkhani yake zithere maphokoso iyayi iyayi zinthu kuno ndiye zikuchitika koma monga mwa nthawi zonse zikuchitika mwachangu kwambiri amwene kafadala ishayi akungokhalira kutiputira milandu basi pano ndiye wamanga zingongo mmutu kafadala ngati wamkazi ndithu nditamuona akutulukira chapoteropo sinamudziwe ndithu kd nanga si kamutu kasintha ndi mangongo wamangawo kamutu kachita kubulungira ndi kumaoneka ngati chamtunga namuuza kuti chabwino kwinako kumayiko anzathu ngati kumangalandeko anthu amamanga zingongo koma mwina osamangotengera zilizonse si mitu yonse imene ikhoza kumangidwa mangongo ndi kumaoneka bwino ilipo mitu ina ntchito yake ndikungoheda mpira basi osati za mangongozi namupatsa chitsanzo cha makosana ena amenenso amasunga ndevu ndamuuza si tonse amene tingasunge ndevu nkumaoneka nazo bwino alipo ena ake kuona dzindevu dzokhazo koma mwana ndiye kulira kumaoneka nazo ngati chimajoti china chake adalota wina wake mubuku tinawerenga tili ku sukulu lija zindevu zazikulu munthu poyenda umakhala ngati wanyamula chisa cha njuchi kumandikumbutsa ena ake achimpeni tili ang'onoang'ono adalipo achimpeni amene m'mudzi mwathu timawatama ati nkhani yofula agalu anali adzindevu chifukwa mwina nthawi yometera ndevuzo adalibe amene anali ndi chimpeni chachikulu chofulira agalu mpaka na agalu adawaloweza akangoona ndevu ndiye kumakhala kuwuwa osati masewera I, mmene takamba za njuchimu ndakumbukira dzonzi aja njuchi zimakoma mwezi wa juni zimakhala zotsekemera kwabasi ndikudziwa mwina mukumadzifunsa kuti dzonzi koma alipo inu alipo pajatu iwo zolongolola si kwenikweni zimaoneka kuti pakatipa mmene ndidakambira muja analipo ena ake amene amachita nawo mantha ndiye adayesesa kuti dzonzi akhale patali powatumizira angongole adziwavutitsa wangongole osadziwika komwe wachokera amwene koma ee munthu okakamira kwabasi kuyesera kumudandaulira amangoti ndikufuna ndalama zanga ndaononga ndalama zanga ine basi kuyesera kumudandaulira kuti amwene amwene tagwirikani nkhosi inu iye ayi sindikuimva ndikufuna ndalama zanga ine apo bi ndikalanda ndikalanda chilichonse nsambi zenizeni mukandifunsa kuti kodi pano nkhani imene ija tsopano ili pati mm, sitikudziwa kuno kuti yatha bwanji zooneka ngati mwina mwake amenenso ankakolezera nkhani imene ija atanganidwa pano ndi nkhani zina zakumtambontambo ndakamba kale nthawi ina yake kuti mwinatu nkhani ya dzonzi ena ake akumakolezera dala chifukwa mwina akumakhalabe ndi mantha kuti nthawi ina yake dzonzi amadzadabwitsa anthu pamene sakuyembekezera munthu wamkulu amadzayimika galimoto kwichi nkufunsa kuti kodi inu ndi adzonzi iwo nkudzati inde bwana basi kwerani galeta langali lero inu tikadya ku nyumba kwanu pena pake anthu ena ake amadzachitanso nawo mantha kuti mwinatu munthu wamkulu akamapuma akhoza kutidabwitsanso kuwasiyira angoniwa chinthuchi mwina ndi chifukwa yake amawautsira nkhondo pano azindikira dzonzi izi sakufunanso ndi awasiya pano akupuma ali phee akumangozijambula zithunzi khethekhethe basi nkumangoponya akusekerera atavala mandala awo kungoti nkhani za ndaleza achimwene kaya kwa kanthawi ndakulemberaniko za mmene ndondomeko yogulitsa fotereza motchipa ikuyendera takhala tikudandaula kwa nthawi yayitali mpaka napano Tutamagetsi uja sanagulebe fetereza uja ndipo chikhulupiriro choti tigula mchere wa munthu wakauwu tsopano Chayamba kuzilala amwene. Kunjaku mabingu akamandindima nkhawa zimakhala zili bii tikumadzifunsa ndiye zitha bwanji? Ikatsika yeniyeniyo mvula ndiye ife mundawo titani nawo? Kunena zoona, kwa nthawi yayitali ndondomeko ya ulendo uno ya zipangizo zotsika mtengo wa zaulimi yakhala yosokonekera kwambiri. Olo a Chatsika ndi anzawo osalima akumati akakhala kumaona kuti eeh ayi chaka chino zativuta basi. Ndiye ife kuno kumudzi ku Chikumbeni tikumadzifunsa kuti kodi madolo amene akhala akugwira ntchito imeneyo zaka zonsezi akadalipobe komweko ku undunako ochuluka kwambiri? Kodi ulendo uno anaganiza bwanji? Kodi unalibe mwayi woti tikhoza kupereka maganizo athu ngati timaona kuti zimene zikuchitikazo n'zachilendo? chifukwa ndi ee sizoona ayi mwaononga kwabasi moti anthu chimene akuona akumangoona ndale basi sinanga maganizidwe athu anasinthanso timaganiza mwa ndalendale anthu akumangoona anthu olephera basi nanjinanji anzathu oyenda atavala chimanga chinayi aja anyata amtambomtambo ee zikuchita kuwabebera amwene akumachita kuvinira ndombolo amvekere mwaonatu mwaona tidanena ife kuyendetsa chinthuchi si masanje simwaona moti lero lino ndi mmene zinthu zikuyendera atangoti tiyeni tikavotenso eh. kaya zikhoza kukhala zinthu zovuta kwambiri achimwene yafotereza ikumadzaoneka ngati ndi yaying'ono koma ndi nkhani yayikulu mwinatu nchifukwa chake a Chatsika analankhulapo kuti iyayi zikuoneka kuti ena ake akuchitira dala kuti ena ake aoneke olephera inenso pena pake ndimadzaona chonchotu nanga inu mavuto a mtundu wanji opanda mayankho ake pamene mitu yonse imene yakhala yokonza zimenezi kwa dzaka ndi dzaka yonse ilipo ndikakhala ndiye ndikumaona njala yadzaoneni chaka chikubwerachi zinthu sizili bwino achimwene pamenepa ndi pamene anyata achibakera ndi okwapatira tambala akuyenera kusamalitsa kwambiri povala zilimbe zinyung'unya inde koma anthutu posankha ankafuna aone kusintha kwabwino osati kusintha koononga zinthu zolankhulalankhula zokhudzana ndi zimene muchite Tamva zochuluka ndithu ayi zikomo zakwana koma pano tikufuna tsopano tiyambe kuona zinthu zikuchitika basi. Anzathu oyandikana nawo pano ali patali kwambiri ife tikukonzabe zina ndi zina zimene zidawonongeka komano nthawi arefu nthawi anthu akufuna ayambe kuona kusintha pano tili nawo makosana koma tsono okonda kulankhula osati sewero dala kupereka chilimbikitso kuti zikhala bwino aphwanga nthawi ndikumapita zawo nikumakhala bwino koma za ife Obwantasa ku Chikumbeni kuno nkumankerankera kusokonekera ndalama simene yavutira poyenda pathu kumayenda ngati chonchoni kumadziuza zinthu zikhala bwino nthawi ndikumapita basi omwe aja amene zinthu zimawakhalira bwino ngakhale nthawi ya apumbwa ija omwewonso ndi amene zinthu zikuwakhalira bwino nthawi ino omwewo amene amaphweka kuwamanga nthawi ya apumbwa ija ndi omwewonso amene akumangidwa nthawi ino amene chikho chomangana chimawalambalala nthawi imene ija ndi amenenso lero lino akupitirira kumwa thiyi chuma chikunka chinkerankera kusokonekera anthu kumasowa mtengo wogwira zotsatira zake ndi kumafuna njira zachidule zoti mwina zawo nkuyenda asing'anga ndikumawanamiza khwimani kagwirireni nkhuku kapena kakhanda kaphululu milandu yogwiririra ndikumachuluka anthu ndikumadabwa chikuchitika ndi chani chuma sichikuyenda kaya anthu akufuna kukhwima Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi. abulande kuvuga kunyasalande sungamvetse